onye ka anyị elee ke mega ni elee kpa ị rị ọ kwa m nwanne gị nwoke Dat Owerri Pikin a na-eje nna ke taa ọ gakwara ọfụma amara na m si chineke anyị aga ekwe sị ihere mee anyị n'ihi na anyị eji edu anyị eje anyị eji edu anyị kwa ayọ ọfụfụ anyị na mba anyị ihe niile nọcha ya aka ee kpa a ka m si anabaga gị ihe omume anyị ka anyị asụ taa ahụ wụ agba nke mbụ ya ọ wụkwanụ ụwa ke mbụ ka mma ụwa ke mbụ ka mma ọ ihe anyị kpọrọ ya n'ihi na anyị eleela ụwa ke gara aga leekwanụ ke ugbu a anyị n'ime ya kpebie si ụwa ke ugbu enwe enwe kpọrịarị Ụwa ke mbụ ahụ ma ndị nne na nna anyị hụ nọ ya, ụwa ke ahụ ka mma. Ụwa ke ugbula ka omenala alaala. Ee, before m aga ihu m agụọkwala ụnụ otu egwu nwanne anyị nwoke onye Ababanna Ụbana Nwaeze gụrụ. Ọ shị ụwa lee ashị m ụwa ke mbụ ka mma ụwa lee ụwa ke mbụ ka mma ahụ ụwa ke mbụ jiri kara mma ọ wụ na ji na ede nọ mma ahụ okporoko nnu nọ mma ahụ akọmmelu nọ mma ahụ akọkpagwale nọ mma ahụ eberebe jiapụ nọ mma ahụ garri Gabon nọ mma ahụ aja esi ese nọ mma ahụ ihe e ji azụ ya wụ toro toro ala si okenye arụọ ala ahụ arawuola onwe ya hụ hazio ego nna anyị kpara akpa ụmụ ụwa na-aja akpọ ya naira hụ na njụ ka ego anyị na-aja ara gị ahụ na mkpa a ụwa lee asị m ụwa ke mbụ ka mma o hei echekala m mma anyị wụ ụmụaka asị ọnwa gbama ọnwa agbama kpa ije agụma anyị ọnwa agbama ije agụma anyị ga-abịa hụ achụma oro agbama oro a na-agba egwu ọnwa a na-akọ akụkọ ufe a gakwa anọkwa anyasị ahụ a na-akpa ụga ndị gakwa ịnọ na-agbagharị na-akpụ mpụ a na-akpụkwa mana anya na-ele ụwa legakwa ihe niile ahụ ee ọ kpa ihe si jere mana ụwa ke ugbula ka onye ọla nọ na Facebook onye ọla nọ na WhatsApp enwekwa onye chọga ịma ihe gbasara omenala anyị ndị ke gara aga ọ wụ kpa ihe si jee jere ee asịkwa m ndị ahụ m sekpuola m ilulu ilulu iru ilulu em owere iri izuru ezu ee ahụkwala m ndị ka ịkpụrụ anna agbalị akwala nwaasị nwa nsha gakwa ịgba ọbara nga ọha anna agbalị alada ee pụtasị mma jụọ gị ị gbara oro ị gbara oro ngị ngwa gị saa gị gbara oro deekwara m otu otu egwu oro ị gbara oge ahụ okay before oro ahụ ee ịma na anyị ji akọ anyị ga-akọ akụkọ anyị ga-akọ akụkọ ufe mgbe m akọkwala gị otu akụkọ ufere anyị fere oge mma ahụ ele ebe ha nke m nọ heat heat adagide na m aụduru heat ka emego ugbu e, okpomọkụ na ugbu ya ọrụ wa na atu ekefu ya ee na ele akụkọ m ga-akọla gị na ele akụkọ ufe m ga-efeela gị na Mm. ele akụkọ ufe m ga-efeela gị na oke m efeela gị akụkọ ufe ala ubi he mere na ala ubi ọ ruru otu eshi ngwasa amị ya otu eshi eruola gafee a bịara n'ime obodo ụnwụ adaa enwe ma ri nọ ndị mmanụ ga iri he niile agwụchaa naanị onye eze wụ onye nwere eri eri eri enwekwa na onye ishi na onye ngwọrọ ị na-ala ahụ ndị a na-asị anagaghị ime kpa ole lee na onye ishi elee na ụkwụ o ji elee ụzọ anya o ji ahụ ụzọ jee chọọ he ọ ga-eri elee na ụkwụ onye ngwọrọ ga-eji gaa jee chọọ he ọ ga-eri onye ngwọrọ na onye ishi ezukọọ nwa ekpebie sị aṅụ ga-eje oshi ala ubi mmanụ nga nwụ na jere oshi na wụ ala ubi onye nwaanyị onye eze onye onye ishi akpọ onye ngwọrọ n'azụ nwa na onye ngwọrọ anazije onye ishi ụzọ ma ahụ na ọnwa gbaga ime ujishi eru na ahụ ime ubi onye eze ee onye ishi ehula a ala onye ngwọrọ egwuru ji nwa etiga akpa nwa hụkwa nga ọka kara aka nwa aghọrọ ọka tiga nwa hụ nga ose chara acha nwa ewere ose tiga ọ he nwa megidere nwa acha he nwa ga iri lakpuo acheru na eshi nwaanyị onye eze na jere ụyọ ya oshi ya jeje wọrọnụ ọka gwurunụ ji iri mma ndị ọ ga iri ya eze na ezinụlọ ya ala alaghacha enwe ma ahụ ọ hụga hei nwaanyị onye eze tima oje nnaje kọọlụ onye eze ha ọhụrụ chi abọọna onye eze akpọma ndị obodo ya shị ele onye jere ime ubi ya je gwuru ji gwuru ede wọrọ ọka ma ose ya niile onye onye ọla ya shị ngwa nwa bịa dụma ishi onye ọla a na-adụ a na-adụ ya rụkwala m gburula ji eze ha ọla m chọga elu ụwa ma ahụkwala ya ala Nekede kugbuokwa m iyi afọ kugbuokwa m adụgide na ahụ dụgide achọfụla ele ebe onye ishi na onye ngwọrọ ahụ nọ ejegba onye ishi na onye ngwọrọ bịa lemazie sense ee onye ishi ashị nna ya dụọ onye ishi afọ a kemma nne ya hụ mụrụ ya ha anya ya abụọ hụ hụbekwarala ubi onye eze ha agbara ubi hụ gbuokwa ya n'elu onye ishi ọ hụna ụzọ mbụ ya fọkwana ịhụ ubi onye eze ya hụ o ji sense mee ashị oke nsogbu a na ha adụọla onye ngwọrọ hụ bịa dụọkwanụ anna amara na shị onye ishi kwọ onye ngwọrọ azụ ụkwụ onye ishi ụkwụ onye ngwọrọ erughị ala n'ihi na a kwọ ya azụ onye ngwọrọ shị ụkwụ ya abụọ hụ gbabekwarala ubi onye eze ha agbara ubi hụ gbuokwa ahụ ịhụ nna shị ụkwụ ya etubu ubi onye eze ma ya zukwa dị na ha ọwa aka ga ụka ya mana kpa o ji dozie okwu ya eme anafụ ya n'ọnwụ agbara iwe ewe nna agbara ubi agbara ubi eje jide na onye eze gbuo maka onye eze bụ nna ebe ndị niile jụcha nna shị ha awụ wo ọ na-awụ na agbara ubi ri nna ha onye eze iwe ewe na agbara ubi maka ọwụ ha agbara ubi agbara ubi ele onye eze kugbuo ọ kpa onye eze si nwụọ onye isi na onye ngwọrọ ala is alright ha nna ahụ nna ya ọwụ akọ na uche ee ama m akụkọ ahụ m kọrọ na elekịkwara ya e, ngwa m atụọla gị ilulu Owere anyị iri ee ma dị m tụọ m tụọ ị ma shị ee onye a tụụlụ ilulu kọwala ya hụ ego e ji lụọ nne ya furu ọkpọrọ mana achọghị m ịnụ aga m akọwa ọna gị some aga m akọwa ọna gị some ngwa ke mbụ so m ga-atụ ha akpa aka eji enye ele ya ha akpa aka eji enye ele ya ha ọla onye ọbụla a hụrụ enidi ha ịbịabịa nyoma ya eziokwu wụ ha akpa aka ejile ejile ejide ha anaghị chịkị ma ejide na gị enidi ha ịbịasị ma ọwụ ya ọwụwa ya o mee afọ ime aka ejila ekpuchi n'afọ ime aka ejila ekpuchi n'ọnwa so ihe ndị a wụ ihe ndị akpa aka ahụ ha anaghị ahụ na ya needi ha ị bịa bịa jee lema ya anya ugboro abụọ ma ọ wụ eziokwu ma ọ hụ eziokwu a sịkwanụ agbakọ aka nyụọ mmanyịrị ya etuo ụfụfụ ya wụ agbakọ aka nyụọ nnọmara mmanyịrị pafu adistin nyụọ ezigboro mmanyịrị ga ahụ ya etuo nnọmara ụfụfụ agbakọ aka nyụọ mmanyịrị ya etuo nnọmara ụfụfụ ndị bekee ya wụ unity is strength agbakọ aka mee ihe eme ya ọsịsọ mefuakwanụ ihe yiri ihe then a sị agadi nwanyị ejila akadụla nka egwu ọ mara na agba agadi nwanyị ejila akadụla nka egwu ọ mara na agba ya wụ experience ihe ahụ ịmara na ịmara na ya akpọtebekwa gị ime uchichi shi gị kwuo that thing ịma ịma anya ya ị ga-ekwu ya so ihe ahụ ihe ma a sị ihe a mụrụ amụ ka ihe a gwọrọ agwọ mma ọ gaghị afụfụ gị ọ nọ ime gị ọ na yu agadi nwaanyị ejila akadụla nka egwu ọ mara na agba chineke nyere nwa ji awọm ga-enye ya mbazụ o ji egwu ya aha a wụ ilu ndị owere believuru and ndị owere jikwa ilulu arọ nrọ n'ihi na anyị kwere sị chineke nọ n'ime nsogbu ọwụla ị nọ na chineke amarana ihe ọwụla chineke nyere gị chineke nye gị nwa nwa nwere isi ike ọ ga-enyekwa gị ụzọ ị ga na-esi eso nwa ahụ ihe ọwụla chineke nyere gị ọ ga-enyekwa gị ụzọ ị ga-esi afụ ime ya chineke nyere nwa ji awọm ga-enye gị mbazụ o ji egwu ya ya tinye gị nga skuul sị gị jee gụma akwụkwọ ma ị nweghị ego iji akwụ ụgwọ skuul ya tiila gị nga ahụ ọ ga-ewefuakwala gị ego iji akwụ ụgwọ skuul ya chineke nyere nwa ji awọm ji ga-enye ya mbazụ o ji egwu ya okenye ejila anọ n'ụyọ ewu amụọ ọbụ okenye ejila anọ n'ụyọ ewu amụọ ọbụ a sịnụ lekwala nga okenye nọ ụyọ ewu amụọ ọbụ ee Lekwala nga okenye nọ ụyọ ewu amụọ ọbụ sị mekwekwala ihe a ya wụ ọ wụ arụ ọ wụ ihe jọgburu onwe ya njọ sị okenye ga-anọ ụyọ si ga aka ele ihe ọjọọ a na-eme ihe a na-alalu chọrị mma asị ee atụọla ọmara ya mara atụọkwana ofeke ya efereta isi n'ọhịa ihe a wụ ihe ndị okenye kwesịrị ịnọ na-eme n'ihi na ndị owere anyị sịkwa ndị owere anyị shi eleba ha ahụ nwoshi ahụ ekwu ahụ ekwu nwoke a ekwuokwa na anụhụ anwa amịrị oke ahụ o kwesịrị ikwu kwuo ha ahụ kwufu ayọ ha anụ shi o kwuola ya na sọ nwata ahụ ya gịnị ya sọhụkwana ya ya ege- ya- ya- ya- ya ahafụ ige so okenye aga anọ ụyọ ewu a na-ama ọgbụ on a norms ewu ga-ịma ọgbụ okenye nọrọ ụyọ ya eliha ya ewu enwere onwe ya so ọwụ ya ee ma shikwa chineke nyere nwa isi ukwu ga-enye ya olu o ji apa ya chineke nyere nwa anyị wụ nnọọ nwa a ịrị mkpịrịmkpị chineke ewere isi ukwu pịga gị ọ ga-enyeru gị olu rị sizable ị ga-apado isi ọ gaghị inye gị olu rị ikpa n'ihi na gị ji olu rị ikpa apara isi ukwu olu gị agbaji isi gị ahụ adafu gị ga aga so chineke nyere nwa isi ukwu ga-enye ya olu o ji apa ya ọzọkwa wụ ụgwụ ka mma ọwụ arị mma gaa nwanne gị nọ ụgwụ ọ ga-aka mma si echi bụ nnu ana-ahụ onwe nnu nnu ana-ahụ anya onwe nnu gị gafeekwa gaa ahụ ya ya bịakwadị nnu aga na-ekele but naanị anya ahụ ị hụrụ ihe ga-amasị nwanne gị nọkwa ya n'ihi na enweghị ihe rị a nwanne a shi ozu shime ishi enyi ka nwanne alaa ụgwọ adụ ọnwụ so gị nwụbekwadị nwanne gị nwoke ga-eshi okwa concern ihe gbasara gị so ụgwụ ka mma ọ ka mma nga nọ n'ụbọ kara ọnwụ so ụgwụ ka mma ọwụ arị mma nwanne gị nwoke ahụ gị na-gbuo ya owu ekegbuo gị naanị gị na gịnị ndị compound so ihe e ji shi ụgwụ ka mma ọwụ arị mma onye ọbụla wụrụ onye nche nwanne gị then a shi ọkpọrọ ọkpọrọ ka njọ ndị broken si at all at all na winch so ọkpọrọ ọkpọrọ ka njọ ọwụwa awee ga awee ahụ ogbo awee awee ahụ ogbo ejekwala jee duu nọrọ ọkpọrọ aya ka njọ bido something bidogodo ebido n'ihi na asị awee awee ahụ ogbo gị bido ya agama chiri werere nda chineke enyela gị aka asị ejila agbala aka ahụ nwa a eze ejila agbara aka ahụ nwa a eze e nwere ihe ndị ị kweshị ihe ndị ị ga-achọ ime ọwụ ihe ị ga-agba aka eme ejikwa na agbara aka eje nga onye eze gị chọọ ịhụ nwa eze ị ga-ewe ọkụkọ nye nwa ahụ hmm? because anyị nidere anyị believe shi ee eze ga-efu manụ ga-enye ha onye ọkụkọ eze aha aga m ifu ha ụcha ihe ndị anyị kwurela n'ụwa kemgbe ugbu a mama akwa mịkpa nnu si ahụga ya ee ọzọ wụkwa ọzọ wụkwa ee nwaanyị mma ọsọ suru mma ọsọ suru nwaanyị otula ukwu ga-ama ihe o mere onwe ya mma ọsọ suru nwaanyị otula ukwu ga-ama ihe o mere onwe ya e nwere onye nkụzi anyị mma anyị nọ sekọndịrị skuul mma ahụ e nwere ndị ka ewejila ha aba a na ime klaasị a na-akụzi ihe nwa efe ejije nọrọ emekpa o ji sọ nwo nwo jisikwanụ ike baa abaa onye nkụzi anyị ahụ shi nwo mma ọsọ suru nwaanyị otula ukwu ga-ama ihe o mere onwe ya lekwanụ ihe wụ ọsọ ahụ ya wụ oge ule exam ruo oge ule exam ru nwa nwa nwa na-eru ime ime ime ee ụyọ ule lee ihe nwa na ga na-eme hai hai hai Oo, ee emeka nọmba 1 nọmba 1 just gwa gwa m nọmba 1 emeka ya ọsọ esula na mma a na-ahụ ihe nwo mere onwe nwo na-abịahụ ịmụ ihe ee ọzọ wụkwa a shị onye a tụụlụ ilulu kọwala ya hụ ego eji lụọ nne ya furu ọkpọrọ onye a tụụlụ ilulu kọwala ya hụ ego eji lụọ nne ya furu ọkpọrọ ya wụ ndị nna anyị ha kwesịrị ịnọ na-atụla anyị wụ ụmụ ululu ilulu igbo ndị ma nye eshi na so that anyị na-eto a anyị a na-awọ ajị ya anyị a na-awọ ajị ya so that a tụọkwanụ ya ezi anyị awọọ ya n'ihi na ọ ihe ndị nna anyị ha eji agwa anyị ụka Chinua Achebe n'akwụkwọ ya ahụ o dere ọ shị ilu ahụ wụ ahụ wụ mmanụ ndị Igbo eji eri ji leenu ọ wụ ịgwa gị uru ilulu bara anyị aka ilulu akama akama ya anyị aga ada agharafu ya ọ wụ ndị Owere anyị ee ala Owere anyị mara mma ha fụcha akwa shikwa gị shi onye gwara gị si ala Owere amahụ mma ọ tụ ụwa ọ tụ ezigbo ụwa and nna ma na enwere ihe ndị ri ri ndị anyị eji eri mma ahụ eberebe jiapụ ịta mkpịrị eji eje ọhịa mkpịrị a na-eti mkpịrị ji ya taa eberebe anyị bịakwa anyị emegbula ya wụ abacha were ogwe were ihe akanwụ na nnu na ose gwọgbuo ayọ ya na-eri ya na ejikwa eje ọhịa ololo ololo wii ya wa ololo wii ya wa ya aha aka daa a na-epu a na-epu anyị jikwa eje ọhịa akụ April bịa dị m ụkwụ na mma ahụ mmiri eji ebido zoma gaa ahụ mmiri zosie ike akụ afụa anyị eje na-akpụ akụ a na-akpụ akụ a na-akpụ akụ ejikwa eje ọhịa eju mmiri zoo ha na-akpa azosa ha n'ala waa ga-ahụ onye ọla akpara akpara ọtanja ya ndị gị para ọwa akụ mpaga akụọla gị ọwa ya roma ekufu ya akụọla gị ọwa leela gị ya ọkụ onye ọla akpara ndị gị para tọọchị akpara a na-amụ eju gị mụ ezigbo nkọtọ gị etie chee evuola m ya nkọtọ nde ke ukwu ya ahụ o nwekwara eju nde ke eji acha eju nde ke eji acha white enwere kpa o ji acha echefuola m aha ya eji ha arị abụọ aga gị hụ ha n'otu chọma ị ga-ịhụ nwanne ya eju ọcha eji ha arị abụọ aga enwekwara ndị eji eri nlịla ahụ pụta ama ma ndị owere anyị o ji eri nlịla pụta ama m si e nwere ndị eji eri nlịla gbọọ nlịla ahụ m nyere gị ejikwa eje ọhịa ọkazị eje ọhịa ero ee a na-ejekwa ọhịa ọkụ ihe ndị a wụcha he eji mara anyị ihe ndị anyị eji eme mma ahụ eji akpa anyị obiọma n'ihi na anyị ji agbakọ aka eme ihe ndị dị kpa ahụ ala owere anyị amagbuola onwe ya mma ala owere anyị rị mma onye shiheri ala owere anọghị onye ahụ n'ụwa chineke ndị ala owere hụkwa nna ya ole chineke anyị mara mma nile ee ọ rị mma ebe a ka m ga-achịsa mmanya na ke taa ụwa ke mbụ ka mma ka m na-ahụ na si eziokwu eziokwu ụwa ke mbụ ka mma n'ihi na anyị anyị anyị anyị mere ọkpụrụ he enjoy oge ahụ mana ugbu he ndị ahụ alachana development ewetuchana ya mana ọ dịkwa mma kpa anyị si ewefu aga ha akọgala gị ya gaa ndị ke ga ama aga amarakwa si enwere ihe ndị rị kpa a efuara anyị aha m ka wụkwa he ọ wụ maazị uche hara prince chima i nwe ike kpọọ m counsellor ma ọ ga-akpọ m dat owere pikin gbalịa na-share messages m ndị chineke ga-agọzi gị onye awụkwanụ m onye ịgọzi gị ọ chineke ga ịgọzi gị ya gọziela m gị anyị bụ ọchị na ahụji ama ndewo